nze ikpe ọha ekelere gị biko kedu ihe- kedu aha otutu gị aha otutu m dị abụọ Ee, atụrụ m echiri m echichi ụzọ laabụ nnaa bụ dike e ji aga mba ke mbụ ndị ahịaba ubi mbụ a bịa echigharịa m aka ekpuchi ọnwa nke mbụ Mm, daalụ. daalụ ekelere m gị ọtụtụ ihe i kwuru mgbe mụ na gị na-akpa ụbụbọ iwelitere asụsụ igbo anụrụ m ka i si asụ igbo ihe atọga m ọ wụ olu ndị ngwa ka ị na-asụ bụ onye ọbụla ghọtara ya nsogbu anyị na-enwe ugbu a bụ na asụsụ igbo na-ala ala na mụ na gị na-akpa ụbụbọ a itinyeghị bekee ọ na-aga werewere biko nna ọ gịnị bụ na ndị igbo a ga-asụli igbo na-etinyeghị bekee Em, mkpa anyị bụ na anyị chọrọ ịbụ ihe anyị na-abụghị anyị chọrọ ịbụ ihe anyị na-abụghị anyị chọrọ ịdụrụ ndị mmadụ ndị ọdọ mewa omenala na-adịghị ime chefuokwanụ na ndị awụsa na ndị yoruba anyị anyị na wo nọkọ ma ndị ibibi achọghị omenala we gaa fuo ndị yoruba abịa la ọgbakọ gbuo ọ ga-ịra ahụ gị ịkọta la agara were ụlọ akwụkwọ ndị ibibi abịa ọ bụ otu a ndị awụsa abịa ọ bụ otu a ma ndị igbo amakwanụ m ihe o ji bụrụ la onye na-adịghị ịsụ asụsụ ndị bekee onye a amaghị izu ọ bụ otu ndị ke anyị lere ya anya mmadụkwa na-akpọ ya agwa ọjọọ n'ihi na ọgwụ m mụrụ ụmụ ụmụ m nọ n'ala bekee na anyị nọ bụ amerịka adị we ikwu igbo ọ dị ka a mụrụ ha o ji bata ala na bụ otu ọnwa la abalị anọ ọ dị ikwu igbo ma echi ọ dị ka a mụrụ amụ obe na anyị ga ụlọ ke na anyị gara ụlọ ke na bụ ịga ụlọ mbụ afọ iri na atọ na ọ dị chikwadoro nwa m onye ke ada ikwu igbo ị bata bụrụ onye mgbagbo ya atọ ọgụ maazị tọọ gị na-awụ ga-egweta ọjị ka oghụlụ ụlọ m sị gị na ọjị abịala para maị enye gị ahụrụ m enyi m nwoke ehihie a na ọ dị hụ- ọ dị hụ o ji ti ya la ihe onyonyo o tiri na fesbuk na-asụrụ nwa ya okwu bekee anọ m na-agwa ya sị ya nke na bụ agwa ọjọọ libila ala lala unu ọ bụrụ la ị nọ la ozi bekee gị na-ejikwa okwu bekee azụ nwa gị ọgwụ anyị nọtụ obe ala bekee obe egwere okwu igbo azụ ụmụ anyị ọ dị ndị chọrọ tụ omenala igbo nwụọ ọgwụ anyị nọ na nkwalite omenala dị adụ echi dị adụ nwanne echi na atlanta na nga na m nọ emechala ọgbakọ anyị ndị ngwa egwesiri m ike sị na anyị bịa dụ ọgbakọ anyị ga-ịdị ekwu okwu ngwa kwuo ya kwuveta ya mmanụ iwu megidere na ndị igbo ga-ejiriri asụsụ Igbo were na-ekwu okwu na nzukọ ndị obodo ma ọ bụ ọgbakọ ndị Igbo ọbụla ọ bụrụ na ụmụ anyị odela adịghị nụ okwu anyị dị ikwu ya adịgba mkpa ahụ anyị nwere ike mmadụ onye nọ n'akụkụ atapịara ya gwa ha ọ bụ ha anyị kara la okwu Igbo ọ dịghị ogwe oge ka nwa aka ọ ga-abụ otu anyị ji doo ya n'ihi na ogwe mkpụrụ ndị na-ekwado omenala Igbo n'ala naijiria na ala amerịka nga nga ọbụla m gara aga m ekwado ya ị gakwana ịhụ m n'ụzọ ma akọtala ịbụ onye igbo ghara ikwuru okwu igbo gwa gị okwu mara nga abịa ekwu okwu bekee agaghị m ime n'ihi na abụ m onye echichi bụ onye omenala nna biko ekelere m gị ka i si wee zaa ajụjụ a mụ onwe m bụ amalinze jeje hazi na-ewulite asụsụ na omenala igbo m na-asụ asụsụ igbo ana m enwe esemokwu n'aka ndị mmadụ maka ha na-asị m m sụọ na bekee m sụọ na bekee o nwere nkwụ a na-agba m sụọ igbo ka maka awụ m onye na-elekọta okwu ya mc wee sụọ igbo ndị be anyị tụọ m iro ọtụtụ ndị mmadụ na-asịkwa na asụsụ igbo ezughị ezu biko ihe nke a ọ bụ eziokwu asụsụ igbo zuru ezu ma ọ dịghị ha ọdọ ee ndị ka anyị kwesịrị ịmara anyị nwerere asụsụ nwekwara edemede dị ya ndị bekee dị abịa anyị nwere ihe a kpọrọ nsibidi asụsụ anyị zuru ezu ihe merenụ bụ la anyị adịghị ịchọ ịmụ ya anyị achọghị ịmụ ya ke bekee ekpuchidela anyị anyị da amụ ke bekee da aga mana ụlọ akwụkwọ anyị dị iche iche e nwere aṅa a ga-ede amụ asụsụ igbo ogwe m mụrụ ya mgbe m gara akwụkwọ ke m asụsụ igbo ma otu o sila dị n'ụbọchị taa wụ adịghị ikwe ịmụ ihe ndị awụ madịkwa na-asị ndị ji omenala ndị ji ịhazi ihe na ụlọ akwụkwọ na e kwesịrị itilagha itile ya ihe ndị awụ ọdọ asụsụ igbo bata ada amụ ya otu ada ịmụ okwu bekee ada amụ asụsụ igbo ya enwe akara ka ya ọ ga-enyere anyị aka asụsụ igbo zuru ezu ha merenụ bụ ihe mmadụ la amaghị ọ maghị ya ndị ka anyị adịkwanụ e, ijikere na-ajụ ajụjụ ọ bụ ka a sụrụ lee ma a ga-ajụ ọ sị ke na a sụrụ ọbọgịrị jee jee abalị nze na nga na anyị dị ka ọkagbo ịjụọla m sị ka m kara ọbọgịrị asaala nga ha ọbụ ịghọtara ha ọbụ Ọ ihe ọ mere bịa eme. bụ otule eji eme amụta ahụ ejighị amakwuchi ọnụ amụta ahụ kelee ma a ga-ajụ ajụjụ ọ dị ndị ma ya ọ dị ndị bụ mfulala ọ dị ha kpọrọ mfulala ma omenala niile ma okwu anyị niile ee mgbe anyị ere ọ dị ndị la ama nhela akpọ 100 amara sị ọ bụ narị puku taụzand ijeri Ijeri. miliọn nde anyị nde nde anyị anyị ihe ndị awụ o fusiwala ọ- anyị nwere ihe ndị awụ anyị nwere asụsụ ndị awụ ọ bụ ma ị maghị ya ga jụọ ndị ma ya akụziere anyị a m da arịọkwanụ ndị ke anyị ndị igbo sịnụ biko ka anyị bido ụmụ nwaanyị ndị ọ ka mkpa bụ ọ m sị la ọ ka mkpa bụ ndị nne na nna ndị nne na nna kwụsị na ịsụ okwu bekee wo kwụsị na ịsụ okwu bekee m laduru ụlọ mgbo ihe nwa m ga-ekwere mba ya lọla nwa gị sụara gị welcome gị sị ya welcome ọ bụ onye ị ga ịdị nwa gị ga-ekutara mmiri gị sị ya nna gaa kutara m mmiri ma ọ bụ nne daa ka mmiri ọ bụ go get me water mgbe ị dị asị nwa go get me water ọ nụla kwa la water bụ mmiri echi ile ọ maghịla akpọ mmiri n'okwu Igbo na anyị dị kpatacha ụfọdụ ihe dị inye anyị nsogbu ha ụmụ anyị si chọrọ ịmụta okwu anyị mgbe ị dị asụrụ nwa gị okwu bekee nwa gị adị asụgharị gị bekee i kwuwara okwu Igbo ka ị kwuore ala ọma ọ ga-eje oke na ị kara ọ bụ gịrị nna ndewo ndeme i kwuru okwu dị egwu sị na ejighị mmechiwe ọnụ amụta ihe biko ndị be anyị anyị ga na-ajụ ajụjụ anyị ekwuchala maka nke a anyị kelere ya o nyere anyị ọtụtụ ihe mmụta dị ya biko ndị be anyị maka a na-akọwa na ọ bụrụ na bekee a na-ekwu a na-atụ ya na asụsụ Igbo tutu ndị ọcha abịa anyị na-asụcha asụsụ anyị nụ anyị anaghị asụ kata asụsụ kwụsị sị na anyị enweghị ihe anyị ga-asụ nna wee na-ajụ gị maka ihe ị gara n'ụlọ wee mee mmemme maka onyonyo nke a anyị lere anyị gakaghị elekwa ọzọ o nwere ihe dị ka nnukwu ihe i mere na ụlọ ọ bụ gịnị bụ ihe ahụ ị gara mee ndị be anyị ekele m unu ee ọ bụ mbụ ikpọ ha dị ka anyị hie ụlọ lọ anyị gara ụlọ la ọnwa ise n'afọ anyị lọrọ la ọnwa asaa ekwetara m la ala igbo agaghị ifu ekwetara m la ọkụ anyị bịara ala na ịkụ anyị kwesịrị ịdị egwega ya ụlọ mee ta akọta ebe anyị hi n'ihi anyị bịa emepecha obodo ndị ọdọ ke anyị anwụọ ọ maghị mma abụ m onye Igbo kpọmkwem onye Igbo aga m ime ka ala Igbo maa mma mhm. oke ike kwere m ụlọ ego ke m ga-eji rụọ ụlọ na Amerịka a dị abịa da eti mkpu ọ ka mma la m rụrụ ya na ala ke m hi bụ Ụmụọbịakwa a da ele ya anya da atụ mkpu otu ndị mmadụ dị eti mkpu gboo anyị lara ụlọ mara ezinụlọ m ga-emepe ụlọ anyị rụrụ ụba anyị nọrọ izu ụka ise n'imepe ụlọ a anyị mara gadu anyị abịa hụ otu ha ji nọ anyị sị aa ụmụ nwaanyị anọmara anyị anyị ga-ịzụrụ wo akwa holandis adị wo iri mmadụ ise iri mmadụ iteghete na asatọ anyị azụọra wo holandis m aga ebe ụmụnne m ebe a mụrụ mama m zụọra wo adị wo iri mmadụ abụọ iri mmadụ anọ zụọra we kee we akwa ejirimara bekee kpọrọ yunifọm zụọra ndị ọgọ m iri mmadụ anọ bịa lee ụmụ nwaanyị le enweghị di zụọra we iri mmadụ anọ lee ndị ọrụ m zụọra mmadụ iri na asaa akwa ejirimara anyị agakwanụ gbapee ụlọ a gbuo ehi na akụ kpọọ ndị mmadụ wa abịa rie ya ṅụọ ọ dịghị onye anyị sị ya nye anyị peni ọ bụla anyị akụtọgbala ahụ anyị chọrọ ịga tinye ọchị n'ihu ndị mmadụ ụfọdụ site ọ dị ndị bụ kụta ego wa asị we rie we anị we anyị gara ka anyị gwa ndị mmadụ na anyị kụta ego l'ọ ga ịbara onye ọbụla dịkwa na-agwa ụmụnne m niile na ụmụnna m ndị igbo sị unu ghara imepe n'ala ndị ọdọ la ozuolanụ anyị laakwa n'obe ka anyị ga-emepe otu a kpọrọ nkụta enweghị nkụta nọ n'ala amerịka taa karịa ụlọ m bi la ya nkụta m niile bụ la ala naijiria ọ bụ ebe m dị ime ya la ala igbo ma ịzụ ala m ma ime ihe ọbụla ma ihe ọbụla m ga-etinye ego afụtara m ego adị m ime otu ọ ga ịbara ndị ọdọ n'ụlọ emere m ke ndị bekee kpọrọ transportation company kwa emepere m ya obe ata ndị mmadụ wa agawa ide eri n'ihi na onye i nyere ọrụ ya aga da akụta ego na-eriju afọ ọ gaghị izu ohi ọ gaghị ịchọ agwa ọjọọ ọ ga-akpa iji kụta ego ma ndị ka anyị adịghị ime ihe n'otu a adị m ịrịọ ndị ka anyị unu jisie ike onye ọbụla hụrụ peni afọ ọtọ mmadụ sara ndị ka anyị jọ njọ mmadụ agana ilufu ya n'ihi na ọ jọ njọ anyị jisi ike na-eleta ụmụnne na ụmụnna ọ bụ ihe anyị gara ga-eme ndewo ndị be anyị ọ kwa unu na-ege ya ntị n'olu ihe na-atọkarịcha m n'ihe ọ na-ekwu bụ olu igbo ya etu o si asụ asụsụ igbo a na-akpọ igbo akụghị mmiri ọ na-asụ ya na-etinyeghị bekee ọ kpọrọ ọkụ onye ahụ iwere ọkụ ya wee laa ọkụ wụ akụnụba ya ihe a na-akpọ na bekee wealth iwere ọkụ ya wee laa o nwekwara okwu ndụmọdụ ọzọ o kwuru sị na nke ọbụla ya wetara etu aka ruru ya ya etinyere ndị be ha maka ọdịmma ala Igbo ihe dị na mwelite ala Igbo abụghị ihe otu onye ga-emeli na ọ bụ ihe a kpọrọ ele tinye aka mgbada tinye aka obere azụ kpata obere nkụ nnukwu azụ kpata nnukwu nkụ ọ kwa unu hụrụ na o nwere ọtụtụ ihe ọmụmụ dị na okwu a nze ikpoha gwara anyị ka anyị laghachikwa ga nwetakwa amamihe n'ebe ọ nọ